o kɔfɛ ka aw fo ni silamɛya ka foli ka kisi ni nɛɛma ɲini Alahu taala fɛ a k'o kɛ cidenw na sɔn hɛrɛma kan n'o de ye Muhamadu Abudulayi denkɛ sallallahu alayhi wa alihi wasalam o tɛmɛnen kɔfɛ ne tɔgɔ ye Abudul Karim Hayidara n bɛ Sebenikɔrɔ secteur 6 la n bɛ misiri min seli a bɛ fɔ misiri ma ko Buwa Jara ka misiri ɔ n bɛ Sebenikɔrɔ yan alhamdulilayi n'a y'an ɲininka lahiyako la Eh, lahiya ye alahu taala ka fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen a ye min di silamɛw ma k'a fɔ silamɛw ka a kɛ san o san hiji kalo la n'a bɛ f'a ma ko zulhijja arabuw ka kalo fɔcogo la lahiya a dira abu anbiyayi ma n'o ye nabilayi ibrahim alayhi salam kumana min na ni denko gɛlɛyara a ma alahu taala nana a lanisɔndiya ni den cɛman dɔ ye n'o tɔgɔ ye nabilayi ismail ismail kumana min na a nana balikuya n komi alahu taala ye nabila ibrahim najarabi ni fɛn caman ye mɛ an ka babu bɛ lahiyako de kan an bɛ to o kan fo ala ye ibrahim wele k'a fɔ ko a teri ɔ bɔn kuma dɔ la i ni mɔgɔ dɔ bɛ teriya kɛ fɛn dama dama bɛ yen n'o sɔrɔla kuma dɔ la teriya in bɛ tiɲɛ o fɔlɔfɔlɔ dɔ ye i ni maa dɔ bɛ teriya kɛ ni k'a sɔrɔ aw bɛɛ ye faantan ye ni nafolo sɔrɔla i bɛ taa sɔrɔ teriya bɛ tiɲɛ kuma dɔ la i ni maa dɔ bɛ teriya kɛ k'a sɔrɔ aw bɛɛ ye cɛganan ye walima aw ma furu kɛ mɛ ni furu kɛra i bɛ taa sɔrɔ teriya bɛ tiɲɛ kuma dɔ la i ni maa dɔ bɛ teriya kɛ k'a sɔrɔ den tɛ aw bolo ni den sɔrɔla teriya bɛ tiɲɛ ɔ n komi alahu taala ye ibrahim wele k'a fɔ k'ale terikɛ ye ɔ k'a sɔrɔ den de tɛ yen ɔ fɛn min dun kanu bɛ dusukun na kosɛbɛ ala b'o fɔ kuranɛ kɔnɔ o ye nafolo muso ani den ye ɔ den sɔrɔlen ɛseke ale ni alahu taala ka teriya bɛna tiɲɛ wa ɔ nin kalo in tile wolonfila alahu taala ye sugon da nabila ibrahim na alayhi salam k'a fɔ komi a yɛrɛ tun ye layidu ta k'a fɔ n'ala y'ale sɔn den na a bɛ den in kantigɛ ala ye ala nana sugon da a la k'a fɔ ayiwa i tun ye sugonkan min fɔ den in sɔrɔla a sugon bɛ cogo di i b'a bɔ a sira fɛ wa tile seeginan don alahu taala tilala ka na sugon kelen in da nabila ibrahim na alayhi salam k'a fɔ a k'a denkɛ ismail a ka den in kantigɛ ɔ tile kɔnɔntɔnnan fɛnɛ kɔ tugun ala tilala ka na segin sugonkan in kan a ye k'a fɔ k'a ka den in k'a k'a kantigɛ ɔ o de la nabila ibrahima alayhi salam a ye ismail minɛ ka taa n'a ye kantigɛli yɔrɔ la k'a fɔ k'a bɛna nabila ismail k'a b'a kantigɛ ɔ kantigɛli in kuma sa a ye muru dadiya cogo o cogo k'a bɛ kantigɛli kɛ kantigɛli ma se ka kɛ ɔ alaw taala nana nabilayi ismail kunmabɔ alaw taala fɛ ni sagajigi dɔ ye o de la alaw taala b'o fɔ an ɲɛna kuranɛ kɔnɔ suratu sɔfati la a bɛ daminɛ aya kɛmɛ la ka taa kumana min na a bɛna nabilayi nuhu ka kisaw fɔ an ɲɛna a bɛna sɔrɔ ka nabilayi ibrahim ka kiri tugu a la a b'a fɔ an ɲɛna ko wa khadayina u bi zibu in azimun wa tarakina fil akirina wa salamun ala ibrahim innahu alayhi minal musinin wa innahu minal muminun a ko ibrahim a ko ale alaw taala ye nin to anw ye ale alaw taala ye ismail kunmabɔ ni kunmabɔlifɛn ye kunmabɔlifɛn min n'o y'a sɔrɔ a ka bon kosɛbɛ a ko a y'o to anw kɔmɔgɔw ye a ko i k'a dɔn nabilayi ibrahim ale kɛra ɲumankɛlaw dɔ ye a ko i k'a dɔn nabilayi ibrahim a kɛra ale alaw taala ka jɔn ye jɔn minnu bɛ yen n'o y'a sɔrɔ olu ye mɔgɔ limaniyalenw ye muminunw ye ɔ alaw taala o de to anw bolo nabilayi ibrahim nadegeli kama o san yɛlɛma o san yɛlɛma o san tan o san yɛlɛma o san yɛlɛma selibakalo tile tan ko an yɛrɛ ka kantigɛli kɛ ka bɛn ni o ye ɔ kantigɛli fɛnw sa mɔgɔw ma fɔ ɲɔgɔn kɔ fɛn min na fiyewu o ye bagan naani ye o bagan fɔlɔfɔlɔ o ye saga ba misi ani ɲaamɛ o de bɛ kɛ lahiya ye diinɛ tagabolo si ma fɔ ɲɔgɔn kɔ nin kantigɛli fɛn in na k'a fɔ nin fɛn naani dɔ tɛ kɛ lahiya ye ayi maa si ma fɔ ɲɔgɔn kɔ o la k'a fɔ saga tɛ k'a ye walima ba tɛ k'a ye walima ɲaamɛ tɛ k'a ye walima misi tɛ k'a ye hali maa si ma fɔ ɲɔgɔn kɔ o fɛn in na mɛ kuma jumɛn mɔgɔw bɛna fɔ ɲɔgɔn kɔ u la fisamanci ɔ saga de ka fisa ka tɛmɛ ba kan ba de ka fisa ka tɛmɛ nin kan diinɛ tagabolo fɔna ɲɔgɔn kɔ o de la misali Eh, i mana fɛn o fɛn bila sisan k'a kɛ fɛn kalite naani walima duuru ye n'i y'an bɛɛ bila k'a fɔ k'an k'an ɲɛnata ta dɔ b'a fɔ nin de ka ɲi dɔ b'a fɔ nin de ka ɲi k'a sɔrɔ kuma dɔ la a fɛn in bɛɛ ye mariki kelen a fɛn in bɛɛ ye fɛn sugu kelen ye mɛ i bɛ t'a sɔrɔ bilenman ka di dɔ ye finman ka di dɔ ye donc fɔɲɔgɔnkɔ in b'o dɔrɔn pe de kan a la fisamanci jumɛn de ka fisa ɔ jama kulu fan caman taara n'o ye malikiya ye malikiya taara k'a fɔ saga de ka fisa lahiya la ka tɛmɛ ni bagan tɔ bɛɛ kan ba ni misi ni e, ɲaamɛ bɛɛ kan ɔ mɛ mazabu dɔw taara k'ayi alaw taala ko de wa kadayinaw bi zibu in azim ko ala ko de n y'a kunmabɔ ni kunmabɔlifɛn ye min ka bon donc ni bonya fɔra ka ban donc k'o tɛ saga ta tugun o bɛ ɲaamɛ ni misi o b'o de ta ɔ mazabu dɔw taara a bɛɛ ka kan i mana fɛn fɛn min sɔrɔ i k'a bɛɛ lajɛlen kɛ lahiya ye mɛ dakuruɲɛ kelen kɔni na fɔɲɔgɔnkɔ tɛ nin bagan naani na saga ba misi e, ɲamɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ lahiya ye ɔ mɛ maliki ko ko sagajigi de ka fisa sagajigi kɔfɛ saga min bɛ yen n'o y'a sɔrɔ ale kɔ gosilen don n'o ye saga mɔnɛ ye k'o de bɛ da sagajigi kan k'o kɔfɛ ko sagamuso o kɔfɛ n'i ma nin si sɔrɔ k'i ka bakɔrɔn k'a ye bakɔrɔn kɔfɛ k'i ka ba min kɔ gosilen don k'i k'o k'a ye bamɔnɛ o kɔfɛ ko bamuso ɔ ko ni bamuso fana ma sɔrɔ k'i ka misi k'a ye misi cɛman k'a ye o kɔfɛ misi musoman o kɔfɛ misi min kɔ gosira o kɔfɛ misi musoman ɔ n'o ma sɔrɔ k'i ka ɲamɛ k'a ye mɛ ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka sarakati bɔ de bɔ ka mɔgɔw ladiya i n'a fɔ hadiya n bɛ fɛ ka saraka dɔ bɔ n ka sigida la k'a di mɔgɔw ma k'o tigi ka ɲamɛ ani misi o kɔfɛ ba k'o de ka fisa ka tɛmɛ saga kan mun na ninnu bɛɛ sogo ka ca ni saga sogo ye ɔ mɛ mazabu kɔni tɔw bɛnn'a kan k'a fɔ baasi tɛ nin si la nin fɛn fɛn min sɔrɔla a si ma fisa ni si ye ala ko de y'a kunmabɔ ni kunmabɔlifɛn ye min ka bon ɔ mun na maliki taara saga kan piske la kirisatigiw nana ni a ye k'a fɔ kumana min na nabilayi adamu alayhi salam n'a den fila kɛlɛla muso ko la kumana min na n'a fɔra k'u bɛɛ ka na ni saraka dɔ ye kelen kun ye sɛnɛkɛla ye tɔ kelen dɔ kun ye baganmarala ye donc baganmarala nana n'a ka sagajigiw la ɲuman ye min cɛ ka ɲi ɔ sɛnɛkɛla in nana n'a ka sɛnɛkɛfɛnw ye minnu bɛ yen nɔ ni mɔgɔ yɛrɛ mako tɛ se olu ma donc ale fana nana ni o ye ɔ o wagati ni saraka bɔra pour que aw k'a dɔn k'a fɔ ko saraka in minɛna mɔgɔ t'a dun foyi foyi tasuma de bɛ bɔ san fɛ ka na saraka in ta ka taa n'a ye n'a ye min ta ta o kɔrɔ k'o tigi ka saraka minɛna donc tasuma de bɔra san fɛ ka na adama den min ye baganmarala ye ka na o ka saga ta ka taa ni a ye san fɛ ɔ sariyatigi caman taara a kan ko sagajigi in de kɛra ka nabilayi ismaila ka a kunmabɔ a fa ka fagali la n'o ye nabilayi ibrahim tun bɛna fɛ k'a den faga min kɛ o de kɛra k'a kunmabɔ o de kama mɔgɔ fan caman taara k'a fɔ ko saga de ka ɲi lahiya la ka tɛmɛ ba ni misi ni ɲamɛ bɛɛ kan ɔ o saga ninnu fɛnɛ na walima o lahiya ninnu fɛnɛ na an bɛ kiri ta saga fɔlɔ la saga sariyatigiw fɛ n'i bɛ fɛ ka saga kɛ lahiya ye f'o k'a sɔrɔ saga in si sera san kelen dafalen ma san kelen i n'a fɔ saga min sɔrɔla salon seliba kalo la ɲinan seliba kalo in na o bɛ se ka kɛ lahiya ye ɔ sariyatigiw ye sɔnɔgɔya k'a la ko kalo seegin saga k'o fana bɛ se ka kɛ hali lahiya ye ɔ kuma dɔ bɛ fɔ don dɔ kama mɛ wagati yɛrɛ de bɛna kuma tiɲɛ fɔ ɔ o don kama sagaw bɛ yen bi minnu mɛtizelen don n'olu ye an ka cadi saga ninnu ni fɛn dɔw ye olu dɔw kalo seegin yɛrɛ bi a bɛ ɲini ka fisaya ka tɛmɛ dɔw ka san naani san saba saga yɛrɛ kan donc sariyatigi dɔw ko k'ale kalo seegin k'o bɛ se ka kɛ lahiya ye ni saga ye kalo seegin sɔrɔ mɛ ba kɔni ko tɛ se ka kɛ lahiya ye abada f'a san fila ka dafa bakɔrɔni ba sugu o sugu musoman cɛman a kɔ gosilen ale tɛ se ka kɛ lahiya ye f'a ka san fila sɔrɔ misali ba min san fila dafara kalo tɛmɛnen na n'o ye selifurancɛ kalo ye nin kalo in bɛna d'a kan o bɛ k'a san fila ni kalo kelen ye o de bɛ se ka kɛ lahiya ye ba la ɔ mɛ misi kɔni ale cɛman n'a musoman n'a kɔ gosilen si tɛ se ka kɛ lahiya ye fo k'a sɔrɔ misi in ye san saba sɔrɔ donc an bɛ min fɔ lahiya fagalaw ɲɛna mɔgɔ caman k'i hakili to ninnu yɔrɔw de la mɔgɔw b'a fɔ misi yɛrɛ ka fisa ka tɛmɛ saga kan bi misi sɔngɔ ka nɔgɔn mɛ critère dɔw bɛ lahiya la n'a m'o sɔrɔ dɔrɔn a bɛ f'a ma k'i ye sogo di somɔgɔw ma mɛ lahiya yɛrɛ baraji o tɛ sɔrɔ a la puisque la n'i taara misi san min si tɛ san saba bɔ a bɛ kɛ sogo b'i bolo mɛ i bɛ taa sɔrɔ lahiya critère min ɲininen don lahiya la o tɛ sɔrɔ a la donc nin fana ka fɔ misi sannaw ye kosɛbɛ u k'u hakili to nin na n'i bɛ fɛ ka misi san i k'a kɛ misi ye min si donnen don san saba kɔnɔna la ɔ ɲaamɛ ko kɔni tɛ se ka kɛ lahiya ye fiyewu fo ɲaamɛ si ka san duuru sɔrɔ donc ni ɲaamɛ min si ye san duuru sɔrɔ o de bɛ kɛ lahiya ye ala ka faamuyako ɲuman d'an ma ɔ la sisan sa saga la a bɛ fɔ an ɲɛna lahiya yɛrɛ a san cogo fɔlɔ an bɛ taa o kan a bɛ san nafolo la nafolo min bɛ yen n'o y'a sɔrɔ i ka nafolo jɛlen i sara jɛlen walima i halala jɛlen o de bɛ don lahiya la ɔ mɛ lahiya juru tɛ ta bagan in yɛrɛ juru tɛ ta bagan in wari fana juru tɛ ta e ye bagan feerela ye e ka na ne ma a bɔn lahiyaw bɛ n bolo bɔn donc n bɛ dɔ juru don i la kalo duuru kɔnɔ mɛ n'i b'a sara lahiya ninnu ye waa mugan mugan ye mɛ n b'a juru don i la kalo duuru kɔnɔ walima kalo naani kɔnɔ mɛ n'i b'a sara i bɛ waa naani d'a kan o ti kɛ o ti kɛ lahiya la o kɔrɔ lahiya yɛrɛ jɛ b'e bolo lahiya yɛrɛ ɲɛnama jɔlen filɛ e bolo mɛ i bɛ fɛ k'a juru don ne la ka dɔ fara a kan o ti kɛ lahiya la wa a b'o cogo kelen fana na lahiya juru fana wari ti ta a wari fana ne ka tag'e ma a waa mugan juru don n na n bɛ fɛ ka lahiya san a bɔn n bɛ waa mugan juru don i la mɛ n'i b'a sara i b'a sara waa mugan ni fila o fana ti ɲa mɛ a juruta mɔdɛli jumɛn bɛ ɲa ne bi baara la mɛ seli nana sɔrɔ saraw kɛ kuma ma se ɔ bɔn ne dun b'a dɔn k'a fɔ ni n ka sara kɛra n bɛ se k'a sara n bɛ se ka se mɔgɔ ma k'a fɔ karisa waa tan juru don n na dɛ a bɛ waa tan in juru don n na an bɛ wagati dɔ fɔ kalo kura n bɛna wari nin sara walima ni kalo ye tile mugan sɔrɔ n bɛna wari nin sara layidu dɔ ka fɔ wari nin na donc n'a ye waa tan juru don ne la fɛn ma ɲin'a sanfɛ foyi foyi ne bɛ tag'o don lahiya la ni n ka kalo sara dira n ma n bɛ taa ka waa tan sara juru min bɛ bɛn lahiya la o de ye nin mɛ ka taa sira dɔ fɛ i n'a fɔ wariso dɔw dayɛlɛlen don an tɛna wariso tɔgɔ fɔ ja don min bɛ taa donc wariso dɔw dayɛlɛlen bɛ ka taa juru t'a la mɛ n'i b'a sara i bɛ tɔnɔ d'a kan o tɛ ɲa wa ka taa mɔgɔ yɛrɛ fɛnɛ ma a fɛnɛ ka wari d'i ma fɛnɛ n'i b'a sara tɔnɔ bɛ d'a kan o tɛ ɲa wa hakɛja a b'o cogo kelen in na bagan yɛrɛ fɛnɛ ɲɛnama fɛnɛ tɛ di e ma e yɛrɛ fɛnɛ ka bagan ɲɛnama fɛnɛ juru ta ka dɔ fara a kan o fɛnɛ tɛ ɲa donc lahiya la n'a se tɛ mɔgɔ min ye dɔrɔn suna de don farida tɛ lahiya faga ye suna de ye cɛɛ muso tɔgɔmaden hali mɔgɔ min sigilen don a bɛ nin bɛɛ kan o de la hali an ka mɔgɔ minnu bɛ bɔ yan ka taa makan a bɛ fɔ olu ma alimusafir minnu ye tɔgɔmakɛla ye mɛ u bɛ lahiya san u bɛ lahiya faga donc ni se b'i ye dɔrɔn hali n'e bɔra yan ka taa dugu wɛrɛ de la maa dama se b'e ye i bɛ lahiya in faga ye i kɛra cɛ ye o i kɛra muso ye o ni se kɔni bɛ mɔgɔ mɔgɔ min ye o bɛ lahiya faga mɛ lahiya bɛ bin ka bɔ maa kan maa min yɛrɛ kalo sara dira ale ma mɛ a b'a dɔn n'ale ye lahiya san ka lahiya faga selidon in na dɔrɔn a ka denbaya bɛ kalo tɔ kɛ kɔngɔ la f'a ka taa juru ta walima ale ka taa delili kɛ lahiya bɛ bin ka bɔ ale kan lahiya kɔni ye se de ye dɔrɔn a bɛ mɔgɔ min ye suna de don farida tɛ donc la lahiya o sisan sa ni sancogo bɔra yan an bɛ na lahiya yɛrɛ kalite kalite jumɛnw bɛ k'a ye bagan fasalen tɛ kɛ lahiya ye fasa jumɛn ko don bana bɛ bagan min na f'i b'a galaka ye a golo kɔrɔ mɛ bagan min bɔra voyage la tile saba tile naani i n'a fɔ an ka jamanaw ka jan ɲɔgɔn na donc bagan dɔw bɛ don mɔbili kɔnɔ u bɛ tile saba tile naani kɛ i bɛ taa sɔrɔ u tɛ dumuni sɔrɔ k'a kɛ n'a jiginna i bɛ taa sɔrɔ a naga binnen don ɔ a bɛ fɔ k'a fasalen don mɛ o ye kɔngɔ ka fasa ye o tɛ bana ka fasa ye o lahiya o bɛ se ka kɛ lahiya ye ɔ mɛ bagan min sa n'a fasalen don f'a galaka kolow bɛ ye golo in jukɔrɔ o tɛ se ka kɛ lahiya ye wa a b'o cogo kelen na ŋɛɲɛ bɛ bagan min fɛnɛ na o fɛnɛ tɛ se ka kɛ lahiya ye a b'o cogo kelen fɛnɛ na bagan min fɛnɛ bɛ yen n'a gere karilen don gere in karila u ye ɲɔgɔn tu gere karila joli bɛ ka bɔ a la o tɛ se ka kɛ lahiya ye mɛ ni joli jɔra a bɛ kɛ lahiya ye wa a b'o cogo kelen fɛnɛ na ni bagan min fɛnɛ tulo tigɛra walima tulo in cira o fɛnɛ tɛ se ka kɛ lahiya ye fɔ n'o y'a sɔrɔ cili in ye fit fitinin ye walima tigɛyɔrɔ in ye fitinin ye o fɛnɛ o bɛ se ka kɛ lahiya ye wa bagan min fɛnɛ bɛ cun i n'a fɔ a sen mugura walima a sen karila a sen naani nin bɛɛ tɛ se ka jɔ duguma f'a bɛ kelen kɔrɔtalen to o fɛnɛ tɛ se ka kɛ lahiya ye donc nin ye bagan fɛnɛ kiritɛri ye bagan fɛn fɛn min bɛ nin cogo la a kɛra misi ye a kɛra ba ye a kɛra eh, ɲaamɛ ye a kɛra saga ye nin bagan kalite si tɛ se ka kɛ lahiya ye ɔ nin bagan ninnu fɛnɛ kɔfɛ lahiya yɛrɛ fɛnɛ n'a sɔrɔla a bɛ ɲini cogo di ɔ e yɛrɛ min ye lahiyatigi ye sisan cɛɛ bɛ lahiya san cogo min na muso fɛnɛ bɛ lahiya san o cogo kelen in na ni se bɛ cɛɛ a bɛ lahiya san ni se bɛ muso fɛnɛ a bɛ lahiya san ɔ ni denw b'aw bolo du kɔnɔ ko se b'olu bɛɛ fɛnɛ u bɛɛ fɛnɛ bɛ lahiya san ɔ ni lahiya sanna fagacogo dɔw ɲininen don lahiya la o la lahiya bɛna da e min ye lahiyatigi ye a kanunen don e de ka lahiya in faga ɔ mais dɔrula dɔ kama e ka hinɛ kama walima bana dɔ kama e yɛrɛ bolo tɛ se ka lahiya in kantigɛ maa wɛrɛ bɛ se k'i ka lahiya kantigɛ foyi t'a la ɔ lahiyaw n'a bɛ kantigɛ a bɛ da a numan kɛrɛ de kan k'a ɲɛsin kɔrɔn fɛ a bɛ fɔ bisimilahi alahu akbar bagan kantigɛ la bisimilahi arahmani a tɛ fɔ ale la a bɛ fɔ de bisimilahi alahu akbar donc muru ka dajiya ka a kɛ bagan in a dara kan na dɔrɔn kantigɛli ka kɛ donc a kana taa kɛ ni fasaka fasaka ye bagan in ka jufa i bolo ɔ lahiya fɛnɛ a sogo kɛcogo dama dama b'a la a sogo kɛcogo fɔlɔfɔlɔ o ye dutigi bɛ se ka lahiya faga aw b'a bɛɛ dun foyi tɛ di mɔgɔ ma o bɛ bɛn lahiya la saga kelen de b'e bolo e yɛrɛ ka denbaya ka ca a y'a faga a bɛɛ bɛ dun foyi t'a la a filanan lahiya bɛ faga kilancɛ bɛ bɔ kilancɛ yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka to so kɔnɔ ou bien dakuruɲɛ kelen na dɔ bɛ bɔ dɔ bɛ to so kɔnɔ o kɛra sa kilancɛ de bɔra o kɛra fitinin de bɔra o kɛra min bɔra o de ka ca sa o dɔ bɛ se ka di mɔgɔw ma dɔrɔn dɔ bɛ dun so kɔnɔ a sabanan yɛrɛ fɛnɛ lahiya yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka kantigɛ a bɛɛ fɛnɛ bɛ bɔ foyi tɛ to so misali saga duuru saga naani de b'aw bolo a ye dɔ ta kantigɛ dɔrɔn k'o bɛɛ sarada k'o bɛɛ di mɔgɔw ma donc ale kana dimi k'a fɔ a ne ta bɛɛ labɔra foyi yɛrɛ non non non lahiya bɛɛ bɛ se ka bɔ k'a di mɔgɔw ma foyi tɛ to so kɔnɔ baasi t'o fɛnɛ na donc o la mɔgɔ ma kɛrɛnkɛrɛn o la k'a fɔ a kan ka di mɔgɔ jumɛn ma donc sigiɲɔgɔn minnu bɛ yen a bɛ di olu ma k'u fɛnɛ na nisɔndiya seli don na u fɛnɛ ka se ka sogo sɔrɔ ka se ka sogo dun ɔ n'an bɔr'o la an bɛna mɔgɔ caman ye olu bɛna fɔ an ɲɛna k'a fɔ lahiya sogo yɛrɛ walima lahiya i k'i fa ka lahiya faga walima i k'i ba ka lahiya faga walima i k'a kɛ tan tuma dɔ la i bɛ dɔw ye an ka société in kɔnɔ u bɛ lahiya kelen de sɔngɔ b'u kun u bɛ lahiya kelen san a ko ne yɛrɛ ma lahiya sɔrɔ ɲinan ko n ye n ka cɛkɔrɔba ta de san caman bɛ nin fɔ ko n ye cɛkɔrɔba ta de san walima ne ye musokɔrɔba ta de sɔrɔ mais ne yɛrɛ ma se ka fɛn sɔrɔ ɔ an b'a fɔ ninnu ye anw ka ladabu kɛcogo ye mais diinɛ ka baara kɛcogo tɛ hali nin baaraba kelen de b'an yɛrɛ fɛ hali hiji la i b'a ye mɔgɔ dɔ bɛ nafolo sɔrɔ dɔrɔn a b'a fa fɔlɔ bila ka taa hiji la k'o kɔfɛ k'a ba bila ka taa hiji la bɛɛ b'a fɔ ko dɔw don k'a sɔrɔ a yɛrɛ ma hiji k'a sɔrɔ ale yɛrɛ min ta ye nafolo ye dɛ hiji y'ale de kan wajibi ye k'a sɔrɔ a t'a fa kan wajibi ye lahara ala tɛ fa ɲininka k'a fɔ mun na i ma hiji puisque la mun na ala ko kuranɛ kɔnɔ liman istata'a ilayhi sabila ni mɔgɔ min sera k'a kɛ de donc seko de b'o la donc ni fa ma nafolo sɔrɔ ala t'ale ɲininka ni ba ma nafolo sɔrɔ ala t'ale ɲininka n'i ma ya k'i b'i fa n'i ba lahiji dɔrɔn i yɛrɛ de fɔlɔ bɛ taa kɛ n'i y'a kɛ o kɔfɛ i bɛ sɔrɔ k'olu lahiji bon lahiya ko in fana b'o critère de la e yɛrɛ min ye fɛntigi ye fɛn bɛ min bolo e de bɛ lahiya san ka na n'a ye n'i b'i fa ka du kɔnɔ bonya bɛ don fa la ou bien n'o y'a sɔrɔ i n'i fa tɛ ɲɔgɔn kan i bɛ lahiya in ta i bɛ taa n'a ye fa fɛ i b'a faga mɛ a fagara e de ye e de ta ye lahiya in ye a baraji bɛ di e de ma ala tɛna jurumu sɛbɛn fa kan puisque la se tɛ fa ye mɛ i b'a ye anw yɛrɛ bɛ lahiya san awa ne ye lahiya san le vieux ye bɔn tiɲɛ la ne yɛrɛ ma se ka fɛn sɔrɔ ou bien e ye lahiya san musokɔrɔba ye mɛ ne yɛrɛ ma se ka fɛn sɔrɔ ayi lahiya min sanna e de ta don e de b'a faga ɔ mɛ a bonya n'a a sogo n'a fɛnw sokɔnɔmɔgɔw bɛɛ bɛ se k'a dun foyi t'o fɛnɛ na ɔ i bɛna mɔgɔ dɔ fɛnɛ o bɛna f'i ɲɛna k'a fɔ ko bɔn sisan ni i fa sara k'a sɔrɔ seli tɔ sera i n'a fɔ mɔgɔ min fa sara seli min gundo la donc k'i ko ka o lahiya kelen k'i k'o faga nɔn ninnu si tɛ yen juru tɛ su kan juru foyi tɛ yen min bɛ su kan k'a fɔ k'a kan ka kɛ fo n'o y'a sɔrɔ a yɛrɛ kun ye dafalen dɔ ta ne bɛ tile saba sun o juru in b'a la e yɛrɛ b'o dɔn ɔ i bɛ se k'o sun a nɔ la n'o tɛ sun tɛ sara ale ye seli tɛ sara a ye foyi foyi tɛ sara a ye lahiya fɛnɛ tɛ sara ale ye donc n'ale kɔni fatura ka ban dɔrɔn ale ta banna a la ɔ kuma dɔ la an b'a ye mɔgɔw b'a kɛ n bɛ dɔ faga n yɛrɛ n bɛ dɔ faga n fa ye n bɛ dɔ faga n ba ye kuma dɔ la sogo bɛ caya i bolo f'i bɛ tila k'a ɲini de kɛ i kun ka silamɛ fantan dɔ lajɛ dɔrɔn ka saga in san i fa tɔgɔ la ka taa di o ma dugawu kɛ n fa ye hali n'e m'o fɔ i da la o ka kɛ n yɛrɛ ŋaniya ye k'a fɔ layiya se bɛ ne ye layiya saba se bɛ ne ye ne bɛ n fa ta faga n bɛ n ba ta faga mɛ n balima karisa filɛ nin silamɛ don n sigiɲɔgɔn karisa filɛ nin silamɛ don mɛ layiya se t'ale ye donc i bɛ layiya fila san dɔrɔn i bɛ kelen to i ka so ka taa kelen d'ale ma k'a fɔ i bɛ dugawu kɛ ne ka mansasiw ye donc ale bɛ layiya sɔrɔ k'a faga ala b'o kɛ hinɛ fɛnɛ ye k'o se e mansaw fɛnɛ ma ɔ layiya nafa min b'a la sisan alahu taala ko de k'a ye wa a bɛ nin cogo de la ale ye ibrahim fara a ka jɔn ɲumanw kan n'o ye silamɛw ye aya kun fɔlɔ la a ko wa a bɛ nin cogo de la ne bɛ ɲumankɛla bɛɛ sara nin cogo de la donc ɲumankɛlaw bɛ sara ni ɲuman ye cogo min na kuma laban na a nana a fɔ suratu sɔfatu aya in na a ko nin cogo la n ye ibrahim fara n ka mumininw kan minnu kɛra yɛrɛkunkolobagaw ye ɔ lahiya u y'a fɔ an ɲɛna lahara jɔ don alahu taala bɛna taa lahiya ninnu alahu taala bɛna taa ninnu lawuli k'a kɛ yɛlɛnkanfɛn ɲumanbaw ye donc minnu ye lahiya faga u bɛ yɛlɛ a kan ka siratu tigɛ ni u ye ɔ bɔn lahiya n'a sɔrɔla a fɛn foyi tɛ feere e yɛrɛ min ta ye lahiya ye e t'a fɛn foyi feere a sogo tɛ feere a fasa tɛ feere a kɛn tɛ feere a si tɛ feere a ntɔrɔn tɛ feere a gere tɛ feere hali mɔgɔ min n'i b'ale ɲini k'a fɔ k'a ka na i ka bagan kan tigɛ walima k'i ka bagan boson o sara tɛ bɔ lahiya la i n'a bɛ bɛn a la i bɛ bagan in kan tigɛ joli i b'a boson joli donc n'a ye min f'i ɲɛna i b'o warijɛ de bɔ i kun k'o di a ma ɔ mɛ n'a tilala ka sogo dɔɔni ta k'a d'a ma o tɛ baasi ye mɛ sara de tɛ bɔ lahiya sogo la mɛ n'a tilala ka sogo dɔɔni d'a yɛrɛ ma o tɛ kɛ baasi ye donc ni a kɔni ye bagan in kan tigɛ aw bɛ bɛn wari dɔ la o de bɛ di a ma ɔ mɛ ni maa wɛrɛ nana san puisque la nin fɛnɛ fili bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ misali e bɛ bagan kan tigɛ ne bɛ taa e b'a dɔn ne ye golo baarakɛla ye walima ne bɛ fasa la baara walima ne bɛ gere ninnu ta k'u kɛ fɛn dɔw ye n b'a feere walima ntɔrɔn ne b'a ta k'a kɛ fɛn dɔ ye n b'a feere hali n'a sɔrɔ a baaraw kɛbagaw man ca anw fɛ yan ɔ mɛ i b'o mɔgɔ min dɔn i sigida la walima i b'o mɔgɔ min dɔn jamana kɔnɔ o nana ka na layiya golo ɲini e fɛ i b'a d'a ma e de t'a feere ka wari minɛ a n komi e yɛrɛ bɛ taa feere ka wari sɔrɔ a la donc vraiment ne ka layiya golo f'i ka bi naani di ne ma ou bien i ka kɛmɛ di ne ma non e t'a feere ou bien i den dɔ y'a ta k'a feere baasi tɛ o la e yɛrɛ min ye nafolo don lahiya in na n'a fagara e de tɔgɔ la e de t'a fɛn foyi feere a kɛn tɛ feere a fasa tɛ feere a si tɛ feere a gere tɛ feere a ntɔrɔn tɛ feere foyi den kelen t'a la min bɛ feere wa hali sara fana o tɛ bɔ lahiya la mɛ ni maa wɛrɛ nana a ɲini e bolo e yɛrɛ b'a dɔn a tigi bɛ taa feere baasi foyi t'o la a kɛra fɛn fɛn min ye baasi foyi t'o la i y'a sogo d'a ma a y'a feere o i y'a si d'a ma a y'a feere o i y'a gere d'a ma a y'a feere o i y'a ntɔrɔn d'a ma a y'a feere o baasi tɛ nin si la donc lahiya kiritɛri fɛn minnu b'a la kosɛbɛ dala teliya la an sera minnu ma o ye nin ye ala ka faamuyako ɲuman d'an ma silamɛya ka kiritɛri bɛ boli adamaden ka balikuya de kan an bɛ diɲɛ laban wagati min na fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw tun bɛ si dɔ fɔ balikuya la mɛ an bɛ diɲɛ laban wagati min na mɔgɔ tɛ se ka azi dɔ fɔ k'a fɔ ko nin de ye baliku ye puisque la an ka dumuniw kɛcogo ani baaraw yɛrɛ kɛcogo mɔgɔninfin bɛ balikuya bi ka sɔrɔ fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ tun tɛ balikuya k'a to azi la donc o la ni mɔgɔ min kɔni balikuyara dɔrɔn a kɛra cɛ ye wo a kɛra muso ye wo ni mɔgɔ min balikuyara donc balikuya sariti dɔw ye cɛw fan fɛ ni mɔgɔ min sufɛ sugunna i dalen sunɔgɔ la i sugunna k'a fɔ i ni mɔgɔ dɔ jɛra o ye balikuya sariti ye ɔ dɔw fana bɛ balikuya sariti kɛ dogo yɔrɔ ninnu siw bɔli o ye balikuya saritiw ye donc ni mɔgɔ balikuyara ka ban dɔrɔn ni se b'a ye dɔrɔn a bɛ bagan faga donc o b'a yira k'a fɔ silamɛya ka critère bɛɛ bɛ boli ale kan kiritɛri fɛn fɛn min bɛ boli fa ni ba kan o bɛɛ bɛ boli ale yɛrɛ fɛnɛ kelen in kan fa ni ba bɛ minɛ hakɛ o hakɛ min na o hakɛ in bɛɛ bɛ boli ale yɛrɛ kan madama n'i balikuyara kaban i kɛra cɛ i kɛra muso ye ni balikuya nana kaban dɔrɔn donc ni se b'a ye dɔrɔn a tigi bɛ lahiya faga ala ka faamuya ko ɲuman d'an ma sɔli ala muhamad eh, an bɛ ladilikan min di silamɛw ma an ka baara ninnu kɛ ala Eh, kuma kuncɛ kuma na ladilikan min b'an bolo n'an bɛ min fɔ an balima silamɛw ye layiya in fagali ka kɛ ala kama baara ye puisque la ala ko ten a joli tɛ s'ale ma a sogo tɛ s'ale ma a si tɛ s'ale ma foyi tɛ s'ale ma fɛn jumɛn bɛ se ala ma o ye i bɛ k'a faga ni dusukun min ye n'o ye ala ɲɛsiranɲɛ min b'i la ɔ kira dun ko ten a ko adamaden foyi tɛ adamaden f'a ye min ŋaniya donc adamaden min ŋaniya adamaden bɛ sara ni o de ye donc layiya faga in an kan'a kɛ yɛrɛ yira ye an kan'a kɛ foyi ye min bɛ ɲini an balimaw fɛ n'i ye koba kɛ ala ala bɛ koba k'i ye mais yanni i ka taa saga san waa kɛmɛ waa bi seegin waa bi kɔnɔntɔn ka don olu bɛɛ kɔnɔ i kun ka mangamani fila saba ɲɔgɔn san i yɛrɛ ka kelen faga ka dɔ di silamɛ fantan ɲɔgɔn ma o fana baraji ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ i ka taa belebele san mɔgɔw ka kul'a la k'a fɔ a bɛ tan donc n'a kɛra yɛrɛ yira ye dɔrɔn k'a kɛ bɛɛ y'a sɔrɔ n fɛnɛ k'a sɔrɔ donc a dabɔra baraji min kama o baraji o tɛna sɔrɔ a la donc k'a fɔ denbayatigi bɛɛ ye denmisɛnninw ni musow olu de ta ka gɛlɛn nin ko la surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya la an minnu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ walisow ma n'a bɛ fɔ a ma ko luwanse donc i bɛ taa sɔrɔ ni mɔgɔ kelen y'a sɔrɔ dɔrɔn bɛɛ b'a fɔ ko fo n fɛnɛ k'a sɔrɔ n'i m'a sɔrɔ donc vraiment mɔgɔw bɛn'a fɔ ko m'a sɔrɔ an bɛ taa don dajugu bɛɛ fɛ ala ɲini de don a ma se o ma donc musow kana mm, ka taa garara dɔ sigi cɛw la n'o ye ka pression dɔ sigi u kan denmisɛnninw fana kana taa pression dɔ sigi faw kan k'a fɔ a ah, karisalakaw y'a sɔrɔ karisalakaw y'a sɔrɔ n'a fɔra dutigi ye dɔrɔn vraiment a bɛ dutigi hami kosɛbɛ a b'i bila fɛn na i man ka fɛn min kɛ ɔ dutigiw yɛrɛ fana bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ n'i m'a sɔrɔ ɲinan san wɛrɛ i b'a sɔrɔ n'i yɛrɛ fana m'a sɔrɔ kira delila k'an bɛɛ ka layiya faga san dɔ la kira ye layiya faga a ko nin ye ne kira ni n ka denbaya ta ye wa nin ye ne mantɔn silamɛ fantan bɛɛ lajɛlen ka lahiya fagalen ye donc n'an m'a sɔrɔ dɔrɔn mɔgɔ kana taa juru ta i kana don da jugu fɛ i k'i yɛrɛ hinɛ minɛ i kana taa sonyɛli kɛ i kana don da wɛrɛ fɛ da min man ɲi kira ye an bɛɛ ka lahiya faga donc an fɛnɛ ladilikan filanan an minnu fɛnɛ bɛ yen ni lahiya n'ala y'a se kɛ an ye an k'an hakili to an balimaw n'an sigiɲɔgɔnw na minnu ma se ka lahiya sɔrɔ donc kuma labanna an bɛ dugawu kɛ ka a ɲini ala fɛ minnu ye layiya in sɔrɔ ala k'a dunsi di an n'u bɛɛ lajɛlen ma minnu yɛrɛ fana m'a sɔrɔ fɔlɔ yarabi a ma ala k'a sɔrɔli se kɛ u ye n'a ma sɔrɔ ɲinan san wɛrɛ jamakulu yarabi a ma ala k'an fara o kan ka dɔ nɔgɔya an ye si kɔnɔ kɛnɛya kɔnɔ lafiya kɔnɔ yarabi a ma ala taala k'o kɛ an tɛ bɔ kuma in kɔnɔ fiyewu f'an ka dugawu kɛ an ka jamana ye jamana ala k'a basigi jamana ala k'a ja jamana ala k'a sabati jamana ala ka basigi don a kɔnɔ